jɔn min don ni selila a kan siɲɛ kelen masaba ala bɛ seli a kan siɲɛ tan ala ka seli jɔn kan kisi ni nɛɛma don fo ka se kanhɔrɔnyali ma ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma n b'a ɲini ala fɛ ne ni aw ala k'an bɛɛ kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma ala k'an kisi ka bɔ tasuma ma ala ka arijinɛ ala k'o don an garijigɛ la ala ka hɛrɛ k'an ye an balima minnu bɛ tunga na ala k'u sɔn ala k'u ɲuman segin ka na denbaya ɲuman sɔrɔ an balimamusow ala ka sigiyɔrɔ ɲuman di aw ma ala ka den barikalen di aw ma an balimakɛ minnu fana bɛ yen n'u b'u pilɛɲe musow la an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka bɛɛ bɛn muso ɲuman ma ala k'an ka furuw kɛ furubututu ye fo ka taa se arijinɛ kɔnɔna ma furu n'a bɛ ka siri bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ furuba ye ala k'a kɛ furuba ye ala k'o kisi ka bɔ a tiɲɛni ma ala k'o kisi ka bɔ a lahala ma lahala min bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ni furudenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna nisɔngoya ɲɔgɔn kɔrɔ an b'o ɲini masaba ala taala fɛ o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn an balimakɛ ye n'o ye alikawusara biro min bɛ bamakɔ kɔnɔna na sekirɛtɛri generali an bɛ dugawu kɛ a ye ale yɛrɛ fana alihamudulila a kan ka furu kɛ eh, dimasi nata n'o ye bi dimasi kunɲɔgɔn ye mama tarawele an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka dugawu k'a ye eh, o bɛna kɛ ale ka jala filanan ye an b'a ɲini masaba ala fɛ insha allahu taala ala ka furu ni si bɛn ala ka furu ni si bɛn ala k'a kɛ furu barikalen ala ka hɛrɛw caya ala ka sabati k'an n'a ye ala ka den barikalen d'an n'a ma ala ka den barikalen d'an n'a ma a ye jijaw ni cɛsiri min kɛ walasa diinɛ ni faamuya bɛ se ka jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ ala k'a k'a ye arijinɛ sara ye ala kan'a nimisa a ka baara la ala kan'a nimisa a ka baara la k'a ɲini masaba ala fɛ insha allahu taala ala ka den d'a ma den min bɛ yen min bɛna a sen da a senda nɔ la walima den min bɛna tɛmɛ ale yɛrɛ la a ka baara la

an balima fɔlɔ min ka ɲininkali bɛ yan a ko yala diferansi jumɛn bɛ sarakati ani hadiya ni ɲɔgɔn cɛ sarakati i b'o kɛ allahu taala jaati kama a bɛ di fantanw ma a bɛ di dɛsɛbagatɔw ma fɛn tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ta ye sarakati ye a baara bɛ kɛ ala jaati kama i bɛ taa i ka sara sɔrɔ allahu taala fɛ nka ale ma wajibiya i n'a fɔ jaga fana wajibiyara cogo minnu na mɛ n'i y'ale kɛ a b'i kisi a b'i ka nafolo kisi a bɛ kunnadiya d'i ma kiyama kɛnɛ kan ka da kan n'i y'a kɛ masaba ala kama i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ a la ni hɛrɛ tɛ fɛn min ye hadiya ye o tubabukanama de ye kado ye kado maa ka kado kɛ i maaɲɔgɔn ye a bɛ f'o de ma ko hadiya bɔn hadiya diferansi min b'a ni sarakati cɛ e yɛrɛ ka saraka bɔlen e man kan tɛ k'o dun saraka bɛ di mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ma a tɛ di bɛɛ ma bɔn hadiya bɛɛ bɛ se k'o dun fantan bɛ se k'o dun faama bɛ se k'o dun ayiwa e min yɛrɛ ye o bɔ e yɛrɛ fana bɛ se k'o dun n'o ye hadiya ye ɔ alakira yɛrɛ kun b'o de dun sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ o de ma ko kado mɛ sarakati alakira kun t'o dun sallallahu alaihi wasallam o hadiya fana i bɛ baraji sɔrɔ a la kado don k'a di mɔgɔw ma ka tila ka mɔgɔw la nisɔndiya la i bɛ baraji sɔrɔ a la mɛ ale tɛ i n'a fɔ sarakati i n'a fɔ an ye saraka ta fɔ cogo min a fila bɛɛ bɔli ye hɛrɛ ye a bɔbaa ma ala k'a bɔliw nɔgɔya ma an balimakɛ dɔ ko ko fini b'ale bolo ko fini nin k'a sɛbɛnnen b'a kan ko arijinɛ ko ti tiɲɛ ye k'o ko bɛ cogo di yanni e kun ka ɲininkali kɛ hali karamɔgɔkɛ la o fini nin e kan k'o jeni de e kan k'o jeni walima sɛbɛnni min b'a kan n'a sɛbɛnni bɛ se ka wɔrɔ ka bɔ a kan parce que mɔgɔ si t'a fɔ ko arijinɛ tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ k'e ye silamɛ ye kafiri de bɛ arijinɛ nkalontigiya kafiri de bɛ tasuma nkalontigiya alakira yɛrɛ ka dugutilama fɛ seliw la n'a kun wulila yann'a ka seli a kun bɛ dugawu minnu kɛ arijinɛ ka tiɲɛtigiya b'a la a b'a fɔ a la n bɛ da la tasuma ye tiɲɛ ye anna naara haqqun wa anna jannata haqqun wa saatu haqqun la raiba fi wannabiyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqa alakira ka dugawu la olu yɛrɛ bɛ n dara la arijinɛ tiɲɛ n dara la tasuma tiɲɛ n dara la nabiɲuman fɛn fɛn tɛmɛra o bɛɛ tiɲɛ kira ko fɛn min ye tiɲɛ e ko k'o ye nkalon ye bɔn hali ni e m'o fɔ sa minnu y'o sɛbɛn ka guloki la ni e y'o guloki don a kɛlen bɛ komi e fana y'o de fɔ o tuma n balimakɛ sɛbɛnni bɛ yɔrɔ min na n'i bɛ se k'o wɔrɔ i k'o wɔrɔ n'i tɛ se i ka guloki nin yɛrɛ jeni kana fɔ i b'a di mɔgɔ ma dɛ i b'a jeni de k'a détruire pewu mɔgɔ fila man kan tɛ ka nin ye n'o tɛ i bɛ ka silamɛya lagosi hali a samaralama an kumana o fana kan ko dɔw taara samara ta yɔrɔ dɔ la ala tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ samara duguma nin bɛɛ ye kafiriw ka sabotage de ye k'a lase silamɛw ma n'a ye ninnu ye yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ma dɛsɛ kɔni a ye fɛɛrɛ kɛ a bɛ nin ko bɛɛ ban cogo min ima k'a jeni ka bɔ yen walima yɔrɔ minnu sɛbɛnnen don n'a bɛ se k'olu yɔrɔ wɔrɔ ka bɔ a la ala k'an bɛn sawaba ma ah, salamu alaikum jalo bon n ma i ka eh, conseil nin n m'a mɛn joona fo n tilalen te mun don an bɛ ko segin ka taa tigi ma n'o y'a sɔrɔ tigi yɛrɛ ka prive b'i bolo i bɛ nin ɲɛsin a ma eh, est ce que a bɛ fini nin san waati min ale ma taa fini lajɛ mun na parce que mɔgɔ man kan tɛ ka marchandise san i bɛ ka fɛn min san k'i bɛn'o feere e yɛrɛ t'i ka fɛn yɛrɛ dɔn e taara fɛn dɔ san ten dɔrɔn ka na ne hakili la n'e taara sanni na u bɛ échantillon dɔ de d'i ma i b'o lajɛ a sɛbɛnniw n'a lahala i b'o de lajɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'u ka ko ɲɔgɔn ye bɔn ale taara fɛn san cogo di k'a sɔrɔ ale ma a fɛn yɛrɛ exemplaire yɛrɛ y'a ɲɛ la bɔn f'ale nalen de ale sɔrɔla ka nin y'a sanfɛ hali an ye samaratigi dɔ ta jaabi wagati tɛmɛlen o ta ye mozanbiki ye a sɛbɛnnen b'o ta kɔ de la ko ala o y'a a foto yɛrɛ c'an ma bɔn nin erɛri ne b'a segin ka taa di ale yɛrɛ de ma mun de la ale ye fɛn san sɛbɛnni b'i ka fɛn sanfɛ e m'o sɛbɛnni ɲini k'o dɔn hali n'i t'a dɔn i ma kalan kɛ mɛ i kan k'a kɔrɔ dɔn kabini i mana n'a ye an bɛ nin ɲininkali jaabi ka caya dɛ aw kana fini don sɛbɛnni min b'a sanfɛ f'a k'o kɔrɔ dɔn bɔn ale sɔnna ka taa fini san cogo di k'a sɔrɔ sɛbɛnni min b'a kɔ la ale m'o sɛbɛnni kɔrɔ dɔn bɔn an b'o segin ka taga a ma kelen a filanan komi e ko sitɔkuba don esike a y'a san yɔrɔ min n'a ye ci bila ka taa f'u ye a ye fɛn min feere ne ma ne tɛ nin fɛ nin ni nin b'a la n b'a bila ka taa ka sɛbɛn ninnu falen parce que chinois don a ka ca ala fɛ o tɛna dɛsɛ olu la esike n'a y'o propose u ye hali n'ale b'o pɛridi ta kuma dɔ la mɛ a ka baara eh, marisandisi ninnu bɛ se ka falen cogo min ka sɛbɛnni nin yɛlɛma ka kɛ sɛbɛnni wɛrɛ ye esiko ale tɛna se k'o fana kɛ wa walima ni kalite wɛrɛ bɛ yen ale k'o kalite yɛrɛ demande a ka nin kalite lasegin wa esiko o tɛna se k'a kɛ wa bɔn i b'o ɲɛsin a yɛrɛ ma ni fura bɛ se ka sɔrɔ olu la o de ka fisa wala komi an k'o de ko k'a deturi a bɛ ne yɛrɛ ɲɛna ko guloki kelen pe de sannen don o de b'a kana n'a ma se ka sɛbɛnni nin bɔ yen a k'a jeni mɛ ni guloki kelen kɔni tɛ fo magasin de falen don stɔku la dɔnku a b'o ɲɛɲini a y'a san yɔrɔ min na a n'o ka bɛn ko dɔ la n'o tɛ ale man kan tɛ k'a feere a feereli kɔni haramuyara ale ma ale k'o fini kelen feere a sɛbɛnnen b'o kan ko arijinɛ tɛ tiɲɛ ye ale man kan tɛ k'o kɛ dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ yala ni mɔgɔ y'i dafalen ko n'ala ye nin nɔgɔya i bɛ kalo kelen sun ala ye ko fɛn b'o la wa fɛn t'a la mɛ i bɛ jija i ka dafalenkan i k'a timɛ an ko ala kira ma deli k'a dafalen a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ale yɛrɛ ko dafalen bɛ mɔgɔ kɛ tɛgɛmagɛlɛn de alabato la ɔ n'i dafalen dafalenkan kɔni i b'o timɛ n'i m'i ka dafalenkan timɛ a bɛ zuwe ka i ka ɲɛnamaya la dɛ a bɛ zuwe i ka ɲɛnamaya kan kosɛbɛ a bɛ tila ka zuwe ni alahu taala cɛla kan n'o tɛ n'i dafalen ko n'ala ye nin nɔgɔya i bɛ nin kɛ baasi t'a la mɛ a ɲuman ye mun ye i b'ala deli de k'ala ka nin k'i ye i yɛrɛ bɛ fɛ k'i dafalen fɛn min na i b'o kɛ de o kɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'ala deli o de ka fisa ka tɛmɛ dafalen kan ala ka faamuya d'an ma ko kuma minnu bɛ fɔ ko musa dɛsɛra firawuna la ɛɛ ka sababuya kɛ firawuna ka duwawudenya ye k'o ko bɛ cogo di ayiwa kuma nin kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma nin ma na hadisa la kisatigiw ni siratigiw de bɛ kuma nin fɔ ko firawuna tun ye duwawuden ye mɛ don min na a ye ba dɔgɔya k'o don de ko musa sera a la kuma tiɲɛ n'a nkalon ne t'a dɔn ka sababuya kɛ an bɛ kuma nin mɛn ten mɛ k'a fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min a tɛ kuranɛ kɔnɔ yala hadisa fɛnɛ don a tɛ hadisa la kuma nin kɔni nana dɔrɔn musa kɔni ye ala deli ko ala ka se d'ale ma firawuna kan ala ye san bi naani de kɛ a ma se di musa ma firawuna kan ɔ o kɛra kun min na ala de b'o dɔn mɛ mɔgɔw b'o kɛlen min kɛ firawuna ka duwawudenya ye anw tɛ se k'o fɔ k'a d'a kan perefu foyi tɛ anw bolo o kuma la ala k'an bɛn sɛbɛ ma an balimakɛ ko ale bɛ alimentation de la kuma dɔ la o ka porodi dɔw dati bɛ surunya kalo kelen a kan ka ban yala n'i y'o di mɔgɔw ma k'i bɛ baraji sɔrɔ o la wa k'a sababu kɛ e siranna dati banni ɲɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka siran esike fɛn ɲuman bɛ ka di wa n'i y'a dabɔ ala kama an balimakɛ i bɛ baraji sɔrɔ o ka fisa e k'i sigi n'a ye a dati ka ban ka taa bɛɛ fili pobɛli la yanni kalo cɛ walima yanni tile tan duuru tile mugan cɛ e k'o cɛ ka taa di mɔgɔw ma alihamudulila a ye nin itilize yann'a dati ka ban n'i y'a kɛ ala kama i b'i hakili sigi siga foyi t'a la i b'i ka baraji dafalen sɔrɔ ala k'a faamuya d'an ma an balima dɔ y'a yira n'ale bɛ sujuru la mɔgɔw kɛrɛfɛ kuma dɔ la da kasa dɔ bɛ bɔ dɔw la a b'ale degun a bɛ ninakili minɛ k'ale b'o baara min kɛ k'o bɛ cogo di fɛn ye fila de ye minnu bɛ yen k'a fɔ ko kasa b'u da la an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka da ninnu ko a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda adamaden dɔw yɛrɛ de tɛ sɔn entretien ma n'o tɛ dɔw ta tɛ bana ye dɛ k'a da ko k'a kasa tigɛ a man nɔgɔ adamaden dɔw ma ɔ ni mɔgɔ min ta tɛ bana ye n'i n'i da kasa donna misiri kɔnɔ k'i silamɛ ɲɔgɔn degun i bɛ jurumu de sɔrɔ a la a kɛlen komi sigariti minna n'a ka sigariti kasa bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ a bɛ jurumu sɔrɔ nka ni maa min ta ye bana ye an b'a f'a ye a bɛ don seli la waati min o ka fɛn ji fɛn jinin dɔw bɛ yen bain de bouche don wa sugu jumɛn don i b'a santɔ ye farimasi na mɔgɔw bɛ to k'u k'u daw kɔnɔ ka daw kusukusu n'a ye olu wagatiw la a tigi bɛ se k'o kɛ walasa ka don misiri kɔnɔ n'a ye ka d'a kan ni kasa b'i la mun bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ misirila seli yɛrɛ bɛ tɛ ɲin'i fɛ yɛrɛ ɔ nka n'i bɛ se ka kasa nin tigɛ i bɛ don waati min i bɛ kasa nin tigɛ ka don n'o tɛ n'i da kasa ye mɔgɔ fɛn fɛn tɔɔrɔ i b'o jurumu sɔrɔ nka an balimakɛ ka ɲininkali tɛ yen dɛ esike ale fana b'a ninakili minɛli min kɛ ale bɛ jurumu sɔrɔ o la wa ninakili bɛ minɛ yanni waati dɔ de cɛ n'o tɛ ni alimami ten fana mɛnna duguma an balimakɛ i b'i ninakili bila dɛ paseke waati dɔ de la i bɛ se ka fiɲɛ minɛ e b'o minɛli min kɛ n'i tɛ ninakili o n'e ka seli tɛ ɲɔgɔn ye sira la a fɔra i ka seli baara minnu kɛ n'olu dafara i bolo kaban dɔrɔn i ka ninakili minɛ kɔni i tɛ jurumu si sɔrɔ o la nka hakɛ de bɛ ninakili minɛ la n'a mɛnna dɔrɔn a bɛna zuwe i ka seli kan ala paseke e bɛna girin ka ninakili bilali min kɛ i hakili si tɛ taa seli la i hakili bɛna taa fiɲɛkow de la o tuma an ye mun fɔ dɔrɔn da kasamatigiw u ka fɛɛrɛ kɛ o da kasa la a bɛ se ka tigɛ cogo min n'o kɛra a tɛna se e ka ninakili minɛ ma ala ka faamuya ani limaniya d'an ma ka seli alimami kɔfɛ alimami min ka denbaya mago tɛ hijabu la a muso tɛ hijabu don a denw bɛ bɔ ni pantɔlɔn ye n'aw ye sira sɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa kuma alimami de fɛ fɔlɔ ka d'a kan n'an ye bɛɛ jalaki yɔrɔ jan na an bɛ don dɔw gasi la a ye fara ɲɔgɔn kan aw ye misiri denmisɛnninw ye walima sigida la mɔgɔw a ka taa fɔ alimami ye alimami e de b'an bilasira an bɛ seli i kɔfɛ an dalen b'i la mɛ alimami i muso bɛ tan dɛ i den bɛ tan dɛ n'alimami ma fɛn bɔ a la f'a y'aw jaabi ni kumakan jugu ye a ye misiri wɛrɛ ɲini a ka taga seli yen parce que o alimami sugu ye dayusu de ye o alimami sugu ye fasiku de ye n'i ma dɛsɛ i man kan tɛ ka seli o kɔfɛ ɔ nka n'o sɔrɔ alimami y'a se bɛɛ de kɛ a lajarabilen don aw de bɛ fara alimami kan sisan k'a dɛmɛ aw de bɛ musow fara ɲɔgɔn kan ni denw e aw tɛ sabali a ka alimami hinɛ minɛ nin y'an ka mɔgɔba de ye n'a fɔra e yɛrɛ ka bɔ tan denw ka bɔ tan n'a y'o kumalasigi sigiyɔrɔma damadɔ kɛ alimami muso ni den yɛrɛ ye a bɛ alimami dɛmɛ o bɛna o bɛna maloya ka tila ka siran mɔgɔw ɲɛ o tɛna siran ala ɲɛ dɛ mɛ o bɛna siran mɔgɔw ɲɛ de ka d'a kan mɔgɔw bɔra o jogo kolonw kalama n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ k'aw ye alimami yɛrɛ dɛmɛ a bɛ kɛ ten ɔ nka ni nin si tɛ olu yɛrɛ nɔ ye a bɛɛ ye alimami yɛrɛ de ka saraya y'a mago tɛ denbaya marali ko la a ye yɔrɔ wɛrɛ ɲini aw ka taga seli yen nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni alimami wɛrɛ bɛ sɔrɔ ni misiri wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ n'ale tɛ a bɛ seli a kɔfɛ a b'aw ka jamaseli baraji sɔrɔ ale ka denbaya bɛ ni lahala min na a jurumu foyi tɛ se aw ma o kɔfɛ a jurumu bɛɛ bɛ da alimami yɛrɛ de kan ala k'an bɛn sawaba ma k'i to seli la alimami kɔfɛ yala ni alimami mɛnna seli la e ka fatiya kɔfɛ k'i bɛ se ka suran camanba kalan k'o da a kan wa an b'a fɔ a ye o tɛ kɔfɛ mɔgɔw ka seli kɛcogo ɲuman ye kɔfɛ mɔgɔ n'i bɛ seli la alimami kɔfɛ fɛn kelen pe de bɛ ɲini i fɛ o ye suratu fatiya de e bɛ fatiya dɔrɔn pe de kalan n'i ye fatiya kalan k'a ban a banna suran kalan wɛrɛ si ma ɲini e fɛ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kuma dɔ la aw bɛ ka kalan kɛ aw ka alimami kɔfɛ dɛ o ko ala kira ma ko awɔ ala kira ko ni ne selila n'aw ye kaban aw man kan tɛ ka kalan kɛ ko fo n'a kɛra fatiya ye ko k'a sababuya kɛ seli tɛ mɔgɔ ye maa min ma fatiya kalan o kɔfɛ o kɔrɔ de ye alimami kɔfɛ mɔgɔ kalan kelen min bɛ ɲini i fɛ o de ye fatiya kalan ye n'i tilara suratu fatiya la dɔrɔn i b'i makun ka alimami lamɛn walima hali n'a sɔrɔ i tulo tɛ alimami lamɛn fɛn min ye k'i bɛ suran camanba kalan k'o da i ka fatiya kan o tɛ sunna ye ala k'a faamuya d'an ma cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ musow ta ta k'u da ɲɔgɔn sanfɛ a t'i jɔ ni muso si de ka hakɛ ye k'o cɛ fɛnɛ cɛ masina fɛnɛ ka kiri bɛ cogo di mun ye question bila yɛrɛ ko muso naani de muso naani bɛ a bolo mɛ a tɛ musow balo a tɛ musow fɛɛrɛbɔ hali ni musow banana bɛɛ de somɔgɔw bɛ jɔ n'i yɛrɛ ka lahala ale tɛ foyi kɛ nin cɛ sugu ka siran ala ɲɛ jagoya tɛ muso caman furu ye koyi maa min ka baara in o tigi yɛrɛ kun ka kan ka dan muso kelen ma walima kun man kan tɛ ka furu yɛrɛ kɛ parce que furu o furu ni tɔɲɔ b'a kɔnɔ nafa si tɛ o furu la furu o furu bɛ yen ni cɛ yɛrɛ tɛ jɔ ni muso ka hakɛ ye nafa si tɛ a la o tuma na cɛ o cɛ bɛ yen k'i ye musow tɔɲɔ nin cogo la sini bɛ yen dɛ kiyama bɛ yen dɛ n'a se b'i ye kɔni i bɛ taa muso bɛɛ ka hakɛ lasegin a ma fo ni alahu taala yɛrɛ mana fo ni muso ninnu nana yafa i ma i ka muso ta kelen fila saba naani k'a bɛɛ da ɲɔgɔn sanfɛ i tɛ muso si balo i tɛ muso si furakɛ i tɛ fɛɛrɛbɔ san muso si ye hali muso bɛ den min sɔrɔ i b'a fɔ ko bɛɛ k'i jɔ n'i den ka musaka ye nin tɛ furu ye o an balima fɛn o fɛn bɛ nin kɛ cɛ kunda i ni hakɛ de bɛ ɲɔgɔn na wa i bɛ kunnadiya diɲɛ na n'o tɛ halaki b'i sɔrɔ yanni saya cɛ kiyama kɛnɛ kan e fana sen foyi tɛ arijinɛ kɔnɔ don na ka da ka jagoya tɛ muso furu ye mɔgɔ si ma fɔ k'i ka muso ta k'a da ɲɔgɔn sanfɛ tan n'i y'a dɔn e tɛ se ka musow balo e tɛ se ka musow furakɛ e tɛ se ka musow eh, fɛɛrɛbɔ mun b'e bila muso caman ta la dɔw yɛrɛ ye muso caman ta nin kɛ kamalenya de ye ka kɛ cɛya dɔ de ye ka tila ka muso bɛɛ ka ko t'u yɛrɛ bolo i t'i jɔ ni muso si ka fɛn ye nin tɛ silamɛya tagabolo ye dɛ nin tɛ hali anw yɛrɛ ka adamadenya tagabolo ɲuman ye kunu o tuma an bɛ mun fɔ cɛw ye hali ni muso kelen b'i bolo n'i tɛ se a ka depansi kɔrɔ o b'a yira furu ma ɲini e fɛ muso ka hakɛ de ye nin ye mɛ kuma tɛ fɔ muso naani k'a bɛɛ furu k'a kɛ ɲɔgɔn kan muso yɛrɛ de bɛ taa kɔlɔlɔ kɔlɔlɔw kɛ k'u yɛrɛ balo k'u yɛrɛ furakɛ furu ma dabɔ nin kama dɛ furu dabɔ kun foyi tɛ nin ye o muso caman de bɛ yen bi mun bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mun bɛ tɔɲɔ kɔnɔ cɛ mago t'u ka foyi la hali n'i ko i bɛ cɛ lasigi kuma lasigi la i tɛ ɲɛ si sɔrɔ ko la muso yɛrɛ bɛ bɔ ni kuma ye ka taa fɔ a somɔgɔw ye somɔgɔw fana tɛ nin si diya muso la an bɛ mun fɔ cɛw ye u ka siran ala ɲɛ an bɛ bi la mɛ sini fana bɛ yen ka da ka masaba ala min y'an bɛɛ dan o de ko cɛw ka musow ka hakɛ ta n'e ban'o ma ka muso furu k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka tila k'i sigi k'i ɲɛ boso a bɛɛ la aa i b'a dɔn kiyama kɛnɛ fɛnɛ kan ni ni muso kelen kelen ma yafa i ma i sen tɛ ala ka arijinɛ na ala ka sabali ni limana ni ala ɲɛsiranya nɔgɔya ye an balimakɛ ko ni misiri ka jan mɔgɔ la i ka sigida ni i ka baarakɛyɔrɔ la i ni misiri tɛ ɲɔgɔn surunya la k'o tigi ka misirilaseli bɛ kɛ cogo di misiri ka janya mɔgɔ la a bɛ daminɛ kulo duuru de la ka yɛlɛ sanfɛ i ni misiri ka jan o bɛ jateminɛ kulo duuru de ye ni kulo duuru b'i ni misiri fɛn fɛn cɛ o de ye misiri jan ye n'i ma taa seli o misiri la sariya la baasi fosi t'i la mɛ e ni misiri ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kulo duuru bɔ sariya t'o jateminɛ k'o ka jan i la dɛ hali n'i bɛ bɔ quartier dɔ la ka taa quartier wɛrɛ la i bɛ taga yen ni misiri tɛ kulo duuru kɔni bɔ an balimakɛ misiri la seli tɛ bin ka bɔ i kan hali n'o kɛra juma ye hali minnu bɛ burusi kɔnɔna la aw ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kulo duuru bɔ i bɛ taa juma seli yen de ka segin e tɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ ka jan i la fiyewu ala ka faamuya d'an ma mɔgɔ k'a ka fini kuru ka seliji ta o kɔfɛ ka seli n'a kurulen tɛ ko k'o bɛ cogo di ka fini kuru ka seliji ta baasi si t'o la an ko ka pantalon de kuru ka seli n'a ye ala ka ciden ma sɔn o de ma sallallahu alaihi wasallam o de man ɲi cɛɛ fɛn fɛn b'a ka fini kuru i ka kan k'a tigɛ de ka bɛn n'i ka seli ye n'o tɛ fini kuru ni seli banna i bɛna o warawara o t'a kɛcogo ɲuman ye mɛ ka seliji ta n'a kurulen ye baasi t'a la ka to k'a fɔ i bɛ seli n'a kurulen de ye k'a sɔrɔ a bɛ se ka tigɛ baasi b'o de la ala k'an bɛn sawaba ma cɛɛ min bɛ tele san k'a bila a ka du kɔnɔ ni musow bɛ filimuw lajɛ a la ko cɛɛ masina bɛ jurumu sɔrɔ wa n'i ye tele san ka bila so kɔnɔ e dun b'a dɔn i musow ka filimu najɛta ye ɛndi filimu gɛri filimu cɛtiri lankolon fɛn o fɛn bɛ yen n'a ti bɛn sariya la ni muso y'o lajɛ e dun b'o dɔn musow bɛ jurumu sɔrɔ e min fana ye tele san e fana bɛ jurumu sɔrɔ nka n'i ye tele san ka bila so kɔnɔ tele ma dabɔ dɔwɛrɛ si kama u ka wajuliw de lamɛn u ka kuranɛ kalan de lamɛn u ka debaw lamɛn e y'a dabɔ o de kama o de fana bɛ kɛ o tuma na i b'o baraji sɔrɔ e bɔlen kɔfɛ muso fɛn fɛn b'i janfa ka bila dɔ wɛrɛ la mun t'o ye muso de b'o jurumu sɔrɔ sisan cɛ tɛ fɛn sɔrɔ o la ala ka faamuya d'a ma yala ko silamɛya kumana dumuni bɔrɔtɔ kan wa ko sunna de ye n'aw bɛ dumuni kɛ a ka dɔɔni bɔrɔtɔ a la fɔlɔ k'o ye sunna ye ɛ mun yɛrɛ bɛ sunna fa ye o ka waati dumuni kun tɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a bɔrɔtɔ yɛrɛ a kira ka denbaya kun bɛ kalo saba kɛ daga tɛ sigi yɔrɔ maa tɛ dumuni bɔrɔtɔko kuma kɔni fɔ ko kira y'o fɔ olu kun tɛ dumuni bɔrɔtɔ dunta yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ u ka dumuni fanba kun ye tamarow de ye ko tamaro ɲimi ka ji min a kan a banna o tuma na dumuni bɔrɔtɔ kuma fan o fan bɛ yen a si tɛ ala kira ka sunna kuma ye sallallahu alaihi wasallam ni dumuni kɔni ka ca ka n'a k'a bɛɛ la ka dɛsɛ a la k'o tɔ yirigi ragalen to o ye haramu ye dɛ o bɛ don israfu kɔnɔna na mɛ n'o tɛ hali dumuni fitinin min bɛ aw bɔ k'aw fa aw k'o bɔrɔtɔ k'o de ye sunna ye ayi ala kira ka kuma t'o kan sallallahu alaihi wasallam maa woloba dɔgɔmuso o denmuso yala i bɛ se k'o furu wa i bɛ se k'o furu baasi si t'o la i banicinin den n'an y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la i banicinin denmuso o furu ma haramuya e ma walima e yɛrɛ ba komi n'e kɛra o denmuso ye e ka furu o dɔgɔkɛ denkɛ ma walima o dɔgɔmuso denkɛ ma sariya la baasi tɛ ninnu si la o ye balima furu ye ala ka furu ninnu diya n'o ye balima furu ye kɔni ko cɛ ka furumuso neni jama la k'o kiri bɛ cogo di ka furumuso neni jama la o ye haramu ye ka furumuso neni kelen na kelen o ye haramu ye komi e ye jama de fɔ n'o tɛ furumuso neni yɛrɛ de tɛ bɛn sariya la ka muso yɛrɛ gosi kuma dɔ la o ka fisa ka tɛmɛ ka muso neni parce que muso gosi nana kuranɛ kɔnɔ muso gosi nana hadisa la gosili kɛcogo min b'a la olu kɔni fɔra i kan'a jogin i kan'a sen kari i kana jeli bolo a ɲɛ kan mɛ fɛn min ye nenni ye o fitinin fara kumaba kan o si ma na kuranɛ kɔnɔ i t'a ye abada ko cɛ bɛ se ka muso neni hadisa la i t'a ye abada ko cɛ bɛ se ka muso neni o b'a yira muso neni o ye haramu de ye e min ye nenni kɛ e yɛrɛ bɛ jurumuba de sɔrɔ a ti bɛn sariya la fiyewu nenni ti ɲa yala ni kɛrɛcɛn ye fura dɔ fɔ ko karisa taa nin fura ɲini k'i yɛrɛ furakɛ a la k'o bɛ bɛn wa awa o bɛ bɛn baasi si t'o la kɛrɛcɛn ka kɛ dɔgɔtɔrɔ furabɔla ye baasi t'o la i bɛ se ka furakɛ n'a ka fura ye ni kɛrɛcɛn kɛra farafin furabɔla ye baasi t'a la i bɛ se ka furakɛ n'a ka furabɔta ye maa bɛ ban kerecɛn ka furakɛli ma kuma min ni kerecɛn y'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'a bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye an b'a fɔ ayi o y'a donnen mɔgɔ ka ala ko la sa i man tɛ ka taa dugawu ɲini kerecɛn fɛ kelen walima kerecɛn ka kɛ buguridala ye walima ka kɛ tiɲɛdala ye a tɛ bɛn i ka taga fura ɲini a fɛ o la mɛ n'o kɔni tɛ a ka dɔgɔtɔrɔya walima a ka farafin furakɛya baasi t'a la i bɛ se ka furakɛli k'a fɛ o la ala ka nɔgɔya di banabaatɔw bɛɛ ma ni mɔgɔ bɛ avantiri la ko n'i ka dugulamɔgɔ y'i wele kɛrɛnkɛrɛnyala i masaw y'i wele wariko la e dun b'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ na gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'i kan ka wari di ninnu ma se foyi t'i ye nka olu yɛrɛ bolo i bɛ k'i ban de n'o tɛ a se b'i ye eseke o bɛ mun fɔ i ma o la k'i b'o danga sɔrɔ wa o danga sɔrɔ n'o sɔrɔbaliya o bɛ depa e de la dɛ o ye mun ye i fa y'i wele ko karisa nin bila ka na e ko baasi t'a la kalo sa n b'a bila ka taa e dun b'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya de bɛɛ hali n'a fɔra ko kalo fila mana sa e k'a bila ka taa i tɛ se i ye layiru min ta i fa ye o layiru bɔrɔtɔli i b'o jurumu sɔrɔ n'a y'i danga o la o b'i sɔrɔ dɛ ɔ n'o y'a sɔrɔ e bɛ ka tiɲɛ de f'a ye e dun b'a dɔn yɔrɔ ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ a y'i wele k'i ka nin di k'a mago b'a la e ko baasi t'a la n y'a mɛn mɛ a bɛ n kɔnɔ fɔlɔ dɛ ni yɔrɔ nɔgɔyara tuma min na n b'a bila ka taa ɔ fa yɛrɛ dimina a bolo ko yɔrɔ gɛlɛya ko kuma tɛ tiɲɛ ye ale ye danga don o danga minnu bɛ don e kama o t'e sɔrɔ o ka d'a kan e yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya de bɛ yen ala yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya de b'e la e bɛ banni min kɛ k'o d'o ma e tɛ jurumu si sɔrɔ paseke o tɛ ban yɛrɛ ye ɛɛ gɛlɛya de b'e kan o tuma na nin bɛɛ bɛ depa i yɛrɛ de ka kuma fɔ cogo la i b'a f'u ye de tiɲɛ na bi wagati ninnu man nɔgɔn n y'a mɛn n'ala sɔnn'a ma n b'a bila ka taa n'a dimin'o kɔnɔ o tɔɔrɔ tɛ s'i ma mɛ n'i ye layuru de ta ko kalo sa la n b'a bila ka taa kalo sara e ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ e de jo t'o la sisan ala ka faamuya d'a ma yala ko wajibi de don commerçant k'a ka prix fixe wa k'a fɔ i ka prix tɛ tɛmɛ nin kan k'o ye wajibi ye wa a bɛ kɛ wajibi ye ni jamana y'a kɛ wajibi de komi jamana dɔw bɛ yen prix bɛ fixe de k'a fɔ ko angoro la a man kan tɛ ka tɛmɛ nin kan detaye la a man kan tɛ ka tɛmɛ nin kan ni jamana yɛrɛ y'o fikise bɛɛ bɛ to jamana ka sariya de kɔ o la i man kan tɛ ka tɛmɛ o kan n'o tɛ i bɛ sugu tiɲɛ i balima wɛrɛw ye mɛ n'o piri ma fikise fo bɛɛ de b'i yɛrɛ bolo ye n'a y'i diya i b'i ka angoro kɛ waa kelen n'a y'i diya i b'a kɛ kɛmɛ seegin i ka detaye n'a y'i diya i b'a kɛ waa fila ye n'a y'i diya i b'a kɛ waa kelen ni kɛmɛ duuru ye ni sugu kɔnɔna feere kelen b'o cogo la baasi si t'o la ka piri dɔ ta k'o da i ka angoro kaw la baasi si t'o la e ka piri ko b'i yɛrɛ de bolo o tɛ don janfa la mɛ ni bɛɛ bɛnn'a kan ko ka piri kɛ mun ye n'i bɔra mɔgɔw kɔrɔ o de la o de ye janfa ye ala ka faamuya d'a ma an balimakɛ ko su o su ale bɛ astafurula kɛmɛ duuru k'ale b'o kɛ n t'a dɔn a ko alihamudulilayi fana kɛmɛ duuru o kɔfɛ ka seli ala kira kan salala aleyi wasalam su o su k'o ko bɛ cogo di nin ye baara ɲumanba ye ka ala ko fɔ su kɔnɔna na mɛ kana eh, hakɛ de fikise a la an y'o de fɔ mɔgɔw ye kuma caman ka caya mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ ma k'i ka zikuru kɛ ko fɛn b'o la ala yɛrɛ ko an ka zikuru kɛ kira yɛrɛ ko an ka zikuru kɛ ka seli ala kira kan nin bɛɛ ye baara ɲuman ye a kɛra i datɔ ye sa a kɛra tile kɔnɔna ye a ye ala ko fɔ ka caya o de ye hɛrɛ ye mɛ e bɛ ka eh, hakɛ hakɛ minnu fɔ i t'a la an k'o de bɛ wolo ni ko wɛrɛ ye i da o da kɛmɛ duuru kuma dɔ la don dɔ la ni e ma kɛmɛ duuru sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ɲugu i ka baara la alors que n'i ye bi ta kɛ kɛmɛ duuru i bɛ se ka sini ta kɛ ba kelen ye o dugusɛjɛ i bɛ se ka da kɛmɛ yɛrɛ ma walima i bɛ da kɛmɛ fila ma i kana a fɔ k'i bɛ hakɛ kelen de sigi a la zikuru o zikuru n'ala kira ma hakɛ sigi a la i fana kana hakɛ sigi a la n'i ye hakɛ sigi o la dɔrɔn o y'o kɛlen ye tagasira de o dun tɛ ɲa ka d'a kan tagasira ko kuma tɛ yen tuguni kira bɛ fatu kuma min na a ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an ye n'o tɛ i bɛ baara min na baara ɲuman don mɛ k'a fɔ i bɛ dunan kɛmɛ duuru ninnu ka dalutow de la i bɛ to k'a bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ jate la ala ka limana d'an ma an balimakɛ min ko ko a bɛ kabini a bɛ kabini baara la o bɛ wasa charge dɔrɔmɛ mugan an b'a fɔ a ye a ka segin a ka ɲininkali kan a ma walanwalan karamɔgɔkɛ fan fɛ kosɛbɛ an ma a ka kuma faamu mun fana ye janaba ko cogo fɔ k'a fɔ ko dɔ ko janaba ko i b'i tɛgɛ ko siɲɛ saba k'i lawura ko dɔrɔn ka seliji ta ko janaba banna an m'o fana faamu o tɛ janaba ko cogo ye dɛ janaba ko cogo ye mun ye karamɔgɔkɛ y'o kuma fɔ a ka ca a ka ca a ka ca nin mun filɛ nin tɛ janaba ko cogo ye ɔ mun fana kumana kabini ko kan k'a ka segin a ka ɲininkali kan an ma faamuya sɔrɔ a la yala ko ni den ye jɛnɛya kɛ ko masaw bɛ dɔ sɔrɔ den ka jɛnɛya jurumu na wa n'o sɔrɔ n ye ɲininkali faamu masaw ka dɔ sɔrɔ den ka jɛnɛya jurumu na o bɛ depan masaw ka den lamara cogo de la n'o sɔrɔ e yɛrɛ de ye den lamɔ e yɛrɛ b'a dɔn den bɛ ka lamɔ sira min fɛ tiɲɛnen don i n'a fɔ den musomannin b'i bolo aw m'a lamara den bɛ bɔ ni fini kuntan min aw b'o dɔn cɛw bɛ n'a bila u bɛ n'a ta fa ɲɛ b'a la ba ɲɛ b'a la o den masina bɛ jɛnɛya fɛn o fɛn kɛ mansaw bɛ dɔ sɔrɔ o la nka ni e y'i den lamɔ silamɛya sira kan ka den jogo don o kɔfɛ den de ka tiɲɛ ka taa e janfa nin cogo la fa tɛ fɛn sɔrɔ jurumu na ba fana tɛ fɛn sɔrɔ jurumu na o jurumu bɛɛ b'ale de kan ka d'a kan aw ye aw seko kɛ ala t'aw minɛ aw seko kɔfɛ ala ka kanda ani limana di an denw ma k'o bɛɛ kanda ka bɔ nin tiɲɛni kow la tayɛri mun bɛ mɔgɔ ka fini kala o kupɔnw ka tila k'o feerefeere mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka t'o kɛ tugutugu ni baribari ka t'o feere k'o bɛ cogo di a tɛ bɛn kupɔn t'i ta ye o tayɛrikɛ a kɛlen bɛ komi mansɔn sotigi ka siman papiye tɛ e ta ye o a ka pɛntiri palan pɛntiri mana kɛ o palan tɔ pɛntiri ye o t'e ta ye o mɔbili dilanna ni moto dilanna n'i ye mɔgɔw ka piyɛsi rechange ka ban o tuma na piyɛsi min rechangera o piyɛsi kɔrɔ o t'e ta ye o nin bɛɛ ye fɛntigi de ta ye baarakɛlaw bɛ nin k'u yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ u ta tɛ atelier kɔnɔna la n'i ye mɔgɔw ka fini tigɛ kupɔn belebele min bɛ to n'i tilara kalali la ka ban dɔrɔn i b'i jija k'o kupɔn belebele segin a tigi de ma n'a tigi de y'a lasegin i ma ko n mago tɛ nin na a fɔra a banna mɛ n'o ma lasegin e k'olu garide garide k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi ka to k'o kɛ tugutugu ni baribari ye i ye walifɛn de feere haramu bɛ nin na dɛ fɛn o fɛn y'i ka baarakɛ wari ye o de ye halala ye mɛ fɛn min bɔra fɛntigi ka minan na ka ban o mana kɛ ouvrage tagasira fɛn o fɛn ye e k'o utiliser ka sɔrɔ a tigi m'a d'i ma a y'aw hakili to o la o ye haramu ye dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma yala buwasɔn min bɛ yen n'a sɛbɛnnen b'a kan ko zero zero purusan d'alikɔli k'o buwasɔn feereli bɛ cogo di ɔ kɔmi n'i ko buwasɔn a tɛ faamu sigidaw la mali la n'i ko buwasɔn an b'a jateminɛ zi de n'o ye fantaw ni kokaw ni ananaw ye mɛ afiriki santarali n'i ko buwasɔn i ye ko lase i yɛrɛ ma dɛ minfɛn o minfɛn bɛ yen ni zero purusan kɔni alikɔli b'a la o tɛ kɛ gulɔ ye o mɛ komi ale y'a yira k'a fɔ a minfɛn tɔgɔ ni gulɔ dɔ tɔgɔ bɔlen don o kɔni sugu la an b'a fɔ ko sabahu b'a la mɔgɔ b'i janto o la paseke n'o yer'i bolo mɔgɔ bɛ se ka siga k'i la mɛ minfɛn o minfɛn bɛ yen ko zero purusan alikɔli b'a la mɔgɔw y'a eseye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'o sɛgɛsɛgɛ o de kɛra tiɲɛ ye o tɛ jateminɛ alikɔli ye n'i y'o min i ma haramu min ala ka faamuya d'a ma ni mɔgɔ taara misiri la k'i bɛ taa seli i taara sɔrɔ alimami ye salamu bila yala k'e bɛ don ni juru sara ŋaniya de ye wa walima e bɛ don ni mun ye i bɛ don ni n'i ka seli ŋaniya de ye i tɛ juru sara la dɛ juru bɛ sara ni seli waati tɛmɛra de ni seli waati kɔni ma tɛmɛ alimami ye seli min kɛ k'a sɔrɔ e ma seli o tɛ don juru sara kɔnɔ misali la e taara misiri kɔnɔna la 13 pile aw ka misiri bɛ seli 13 pile e taara sɔrɔ o ye salamu bila k'a daminɛ o 13 la ka taa fo 14 30 o bɛɛ ye selifana seli waati ye n bɛ ka kuma ni mali de ye dɛ n kan t'aw ka jamana tɔw ma dɛ n kan bɛ mali ta de ma 13 pile anw ka selifana fɔlɔ bɛ seli 13 pile mali la yan mɔgɔw bɛ to seli la o kɔnɔna la fo 14 30 kuma dɔ la mɛ kuma dɔ la 14 pile o b'a sɔrɔ seli selifana wagati ninnu bɛɛ banna ɔ ni maa min taara 13 i taara sɔrɔ alimami ye salamu bila a banna i b'i ka selifana seli o tɛ juru sara ye e bɛ k'i ta de seli i ka wagati yɛrɛ fana na jama seli de taara k'i dan n'o tɛ seli ma taa k'i dan hali n'i donna 14 misiri kɔnɔ i y'a sɔrɔ alimami ye salamu bila e bɛ seli min kɛ i bɛ k'i ka selifana de seli o tɛ jateminɛ selifana juru sara ye dɛ jama seli de taara k'i dan n'o tɛ selifana bɛ ka seli a waati kɔnɔ ala ka faamuya d'a ma ko yala cɛ bɛ se ka bololanɛgɛ wɛrɛ don a tigɛ la mun tɛ warijɛ ye wa awɔ cɛ bɛ se ka nɛgɛfin bololanɛgɛ don a tigɛ la e bɛ se ka mana ta don i tigɛ la n'o ye bolodenkɔni nɛgɛ ye a bɛ fɔ min ma ko hatamu tubabukan na bague e b'o mun don i tigɛ la hali n'a ma kɛ warijɛ ye i tɛ jurumu sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i m'a don saraka kun fɛnɛ kama n k'o fɛnɛ fɔ dɛ parce que bololanɛgɛ dɔ bɛ dɔw tigɛ la a fɔra ko nin y'u ka san sarakati ye nin ye nin ye o nami nɔrɔ bɛ dɔw tigɛ la o sanu bololanɛgɛ bɛ olu de ye haramu ye mais n'o kɔni tɛ e ye bololanɛgɛ dɔ ye ten a dilannen don nɛgɛ de la fosi t'a la nɛgɛ dama de don e y'a i ɲɛ bɔr'a fɛ i y'o don i tɛgɛ la o tɛ haramu ye o tɛ haramu ye mais mais i tɛ baraji fana sɔrɔ dɛ parce que ala ka ciden y'a ta dabɔ ko min kama e ta ma k'o ye i tɛ baraji sɔrɔ mais i ye mun fana kɛ i ma haramu kɛ ala k'an bɛn sababa ma an balimakɛ ko ale bɛ taa ka feere kɛ damanda de la yala damanda la yɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ ɲuman tɛ i n'a fɔ jɛnɛyakɛlaw bɛ yen ala k'an kisi gulɔminnaw bɛ yen ala k'an kisi yala ale ka taa ka fɛn feere olu ma k'ale bɛ jurumu sɔrɔ wa ayi fo n'a sɔrɔ i donn'u ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ n'o tɛ i tɛ jurumu sɔrɔ k'a dɔn ko karisa bɛ gulɔ min ka fɛn feere a ma a bɛ wari min d'e ma o la o tɛ haramu ye karisa ka baara ye jɛnɛya ye ka fɛn feere a ma o tɛ kɛ haramu ye nka fɛn min bɛ juguya ka don ka jɛnɛya kɛ so de kɔnɔ k'i bɛ taa feere kɛ o de man ɲi ka don gulɔmin yɔrɔ de la k'i bɛ taa feere kɛ o de man ɲi ka da kan ɲuguɲugu o bɛ wolo ni ɲaga ɲaga ye ni e taara o sanni n'o feere ninnu kɛ yen kuma dɔ la n'i yɛrɛ ɲɛ bɔra fɛn dɔw fɛ a bɛ kɛ baasi y'i bolo parce que maa fɛn fɛn tɛ jɛgɛ fɛ i yeyɔrɔ man kan tɛ ka kɛ bada ye n'o tɛ karisa ye jɛnɛyakɛla ye gulɔminna don o n'e ka feere ko tɛ ɲɔgɔn sira la i bɛ ka feere k'a ma o tɛ porobilɛmu ye mais i kana taa sɔrɔ a ka jɛnɛyakɛ yɔrɔ de la i kana taa sɔrɔ a ka gulɔmin yɔrɔ de la k'i bɛ taa feere k'a ma o de ti bɛn ka da kan i bɛ ka taa yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ ɲuman ye ala ka faamuya d'an ma fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ k'a waati ɲuman ɲuman ye joli ye ni fitiri selila an ka kan ka waati joli kɛ yanni an ka safo seli dɔnnikɛlaw ka jateminɛ na k'a waati fitini o ye k'a daminɛ militi bi naani duuru ka taa militi bi duuru la o y'a waati la fitini ye k'a daminɛ militi bi naani duuru ka taa bila militi bi duuru la o de ye waati la fitini ye a waati bɛ daminɛ ɛri kelen de la ka yɛlɛ nka militi bi duuru fitiri ni safo ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn y'o kɛ i ma jurumu sɔrɔ i donna safo waati kɔnɔ a kɛlen bɛ i n'a fɔ tile binna o kɔfɛ a ye militi bi duuru kɛ ka safo seli baasi t'a la mais n'i y'a lajɛ yɔrɔ dɔw la olu ta ka teli tile bɛ bin a bɛ tila fitiri seli la dɔrɔn militi mugan ni damadɔ weleli wɛrɛ bɛ kɛ k'o ye safo ye o mɔgɔw caman bɛ ka seli safo waati de kɔnɔ o b'a sɔrɔ safo ma se dɛ safo ni fitiri ni ɲɔgɔn cɛ wagati la fitininini danger yɛrɛ dɔɔni bɛ mun na o ye miniti bi naani duuru ye n'o tɛ miniti bi duuru a bɛ se ka daminɛ o la ka taa bila ɛri kelen na n'a y'o respecté alihamudulila a bɛ se ka safo seli o kɔnɔ ala ka faamuya d'an ma yala maa min bɛ yen n'i ye fɛn durusi n'a tɛ to i kɔnɔ ko an bɛ se ka ladilikan jumɛn d'o ma an bɛ dugawu de k'a ye ala ka hakiliw sabati mɛ n ko abudulahi bun abbas eh, an ka karamɔgɔkɛ sheikh alislam bun taymiya a y'a yira k'a fɔ fɛn fosi durusili ma gɛlɛya ale ma n'ale ye suratu yasini kalan f'ala k'o nɔgɔya ale ma n'ale ye suratu yasini kalan fɛn o fɛn na o kɔfɛ ka durusili daminɛ ko alaw taala b'a nɔgɔya abudulayi bun abasi ta ye de ni banabaatɔ nana n'ale ye yasini kalan a tigilamɔgɔ kan k'alaw taala b'a tigi lafiya o b'a yira a tigilamɔgɔ ka to ka yasini kalan walima kuranɛ suran fɛn fɛn mana nɔgɔy'a ma a ka to k'o kalan o bɛ kɛ sababu ye masaba ala bɛ hakiliw sabati a na se ka durusili kɛ nɔgɔya la an balimakɛ min ko ko seli waati selen k'a selila ni mɔgɔw ye mɛ ale selila ni nafila ŋaniya de n'a bɔra k'a bɛ taa ka farida seli o ta bɛ cogo di an b'a f'a ye a kan'a yɛrɛ sɛgɛn n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka seli yɔrɔ min na n'u ka seli wagati selen don baasi fosi t'a la i selila wagati min na o ye farida de ye kan'a fɔ i bɛ seli ni nafila wɛrɛ ŋaniya ye kuma tɛ e kɛra alimami de ye n'e kɛra alimami ye k'a fɔ e bɛ seli ni nafila wɛrɛ ŋaniya ye e bɛ bɔ ka taa farida seli yɔrɔ wɛrɛ o ye ka baara caya i yɛrɛ bolo an balimakɛ nka n'o y'a sɔrɔ u y'i bila ka seli n'u ye de ka sɔrɔ seli waati ma se yanni i ka seli n'u ye i b'a jɛlen f'u ye tiɲɛ na seli waati ma se ne tɛ se ka seli ta mɛ n'o kɔni tɛ n'e selila n'u ye kaba o ye farida de ye nafila ko kuma wɛrɛ kɔni t'o la fo n'a sɔrɔ ne m'i ka ɲininkali faamu n'o tɛ e kan'a fɔ i bɛ gɛlɛya wɛrɛ ta tuguni k'o lase i yɛrɛ ma alhamdulila i ye seli mun kɛ n'u ye o y'i ka farida de ye i bɛ dan n'o ye ala k'an bɛ sɔn a ma an balimakɛ min ko ko a balima dɔ bɛ yen o ye jatigimuso de furu furu wagati ko woro ma bɔ o tuma na jatigimuso kɔni ka mɔgɔw ye furu siri ten k'o sugu ye furu ye furu sarati tɛ woro ko ye an delila k'a fɔ woro bɔra woro ma bɔ furu bɛ kɛ nka furu dɔnni sirila cogo min na o de bɛ jateminɛ hali n'a ma siri ni silamɛya ta ye n'u y'a siri n'u yɛrɛ ka lahala ta ye ale n'a ka mɔgɔw taara don ni silamɛya ta ye sariya la baasi t'a la o ale n'a ka mɔgɔw ka silamɛya ta kɛ nka jatigi n'a ka mɔgɔw u y'u ka laadala furusiriw kɛ o b'a yira k'a fɔ k'a muso don porobilɛmu fosi tɛ a la mɛ e bɛ ka i baze mun kan ko woro yɛrɛ ma bɔ mɛ muso bɛ cɛ bolo yen mɛ somɔgɔw kɔni y'a di a ye labilali fɛnw ni fɛnw di o t'a yira abada k'a fɔ ko furu ma kɛ furu ye dɛ wala mun don olu ka kote la komi ale ye silamɛ ye kaba silamɛya ye mun ɲini ni aw y'o kɛ kaba a banna olu fana y'u ta k'u ka parti la yen aw ka furu ka ɲi baasi fosi t'a la ala k'an bɛn sawaba ma ko mɔgɔ bɛ ɲina fɛn bɛɛ kɔ seli kɔnɔ cogo di fo n'a kɛra ala ko dama ye o bɛ kɛ cogo damadɔ la n'i kelen bɛ seli la n'o y'a sɔrɔ i bɛ ka kuranɛ min kalan i b'o kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ dɔn i b'i hakili lataa i ka kuranɛ kɔrɔ de fɛ ka taga ɔ n'i t'o kɔrɔ dɔn i b'a bila i kɔnɔ k'i sigilen don walima e jɔlen yɛrɛ don siratu sanfɛ i kinin fɛ arijinɛ bɛ yen i numan fɛ tasuma bɛ yen i b'i miiri o de la insha allah n'o kɛra a b'i dɛmɛ kosɛbɛ e yɛrɛ ka seli lahalayaw la ɔ nka n'i bɛ alimami kɔfɛ alimami b'a ka kalan min kɛ i b'i hakili la tan ni alimami ka kalan kɔrɔ ye n'o sɔrɔ i b'a mɛn n'i t'a mɛn fɛnɛ i b'i hakili la tan ni mun ye i b'a bila i kɔnɔ k'i jɔlen don siratu sanfɛ arijinɛ o de b'i kinin fɛ jahanama o b'i numan fɛ dɔnnikɛla dɔ ko i k'a kɛ dɔrɔn komi i jɔlen don k'i ɲɛsin ala yɛrɛ ma parce que ala kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam al musalli yunaji rabbahu ko selikɛla n'a tigi bɛ ka ɲɔgɔn gundo ɲɔgɔnya de ko n'i ye nin kɛ i hakili bɛ sigi i ka seli kɔnɔna la walima sabanan n'i ye seli daminɛ i b'a bila i kɔnɔ ko nin bɛ sɔn ka k'i ka seli laban ye o la n'a fɔra mɔgɔ ye ko nin y'i ka fɛn min laban ye i hakili tɛ bɔ o kow kɔ dɛ i b'a bila i kɔnɔ dɔrɔn ko nin y'i ka seli laban ye e tɛna seli wɛrɛ si kɛ nin kɔfɛ n'o kɛra i yɛrɛ bɛ cɛsiri sɔrɔ k'i bɛ jija sɔrɔ i ka o seli la kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan n'a fɔra nin y'i ka seli laban ye e yɛrɛ b'a dɔn i tɛna seli wɛrɛ kɛ fɛn min kɔfɛ k'i n'i jija o ko la ala k'an bɛn sawaba ma k'an ka seliw sabati